then anyị anachie azụ ive gbasara ive eh, our gọvanọ na-eme so many people emega expect na m ga-ekwu okwu about it yes m na-ekwu okwu ive m na-eji wee kwuo okwu bụ na gọvanọ bụ nna ive niile nọ na Anambra ya bụ the first citizen of Anambra mana nna na nwa ya na-akpa alo mana unu chetakwa na mmegide a na-emegide ndị omenala abụrọ taa nụnwa ka o bidoro mmegide a na-emegide tradition abụrọ taa nụnwa ka o bidoro o ji wee bụrụ na nwoke na nwaanyị ya-agba akwụkwọ je-agba nkwụ agbacha nkwụ a gwa gị na ụnụ adịrọ legalized married na constitution does not eh, regard agbamnkwụ as eh, ịnụ di na nwunye ọ bụrụ na ọọ omenala ndị ọcha ka ị ga-emelili bụ nke ndị ụka na ọ bụzịarị na i mee nya i wee dị legalize maọbụ na e jee na kọtụ nke gọọmenti i wee dị legalize ma many people na-etinye iwu ahụ nwechara culture dị iche iche na be va anyị nwere so many lawyers na Anambra va so emebe iwu ahụ mana o nwerọ ụta m talị va na ọ gwara ihe onye ọcha gwalị va kwuo ka va ji eru o nwerọ ebe i ji ekwute taa nụnwa na ị bụ onye omenala na Naijiria ka arịga adịa gị sitekene na swearing in a na-eswear ndị ndị ọchịchị ive melụ va ji agbanaga n'ụlọ ụka gbanaga na muslim bụ na va maalị the capacity of omenala nye wekene gọvanọ anyị a sị nya buru ọvọ ka ọ ṅụọ iyi ka a swear nya in ebute ọvọ Ogwugwu Akpụ Ọkịja ebute ọvọ ga-adị ma a bịa Ụrasị ebute ọvọ ga-adị ma a bịa Ọtụtụ Nzu Aguleri ebute ọvọ Iyi Ojii Nando ebute ọvọ ọvọ ọvọ ụmụ alụsị na-edebecha ọvọ ọvọ Anambra niile ụmụ alụsị na-adị na Anambra ebute ya sị gọvanọ nke anyị iyi m gbaa swearing in ka i wee baga n'oche ka ọsọ gbara iru ụgbọala ka ị bịa na gọvanọ seat o nwerọzi onye ya-anọ ya o nwerọ onye ya-anọ ya osimi abụla awọ e ji wee asị na awọ na-eche nte na o nwerọ anụ a kpọrọ oku mbụ ọ za na osimi ka abụla awọ osimi ka abụla awọ so ana m a-use this platform wee na-ayọ gọvanọ of Anambra State bụ gọvanọ Charles Soludo your excellency chetakwa na nna mụrụ nwa e nwerọ nwa ọ ya-akpọ asị karịa ndị ọzọ ọ bụgodị na o nwere nke ị kpọrọ asị egbu ya si n'ime obi gị ịgbatanye ihe ịgbatanye ihe ma gị ma nwanne na e kebe oke n'aka n'aka na a na-ama onye a kpọrọ asị a na-ama onye a tụrụ ilo anyị kwụrụ na ive i kwuru na Anambra anyị so gị we are working together with you insecurity dị na Anambra na-emetụta imi na-emetụta ọnụ insecurity dị na Anambra na-emetụta every family dị na Anambra everybody dị against the insecurity we get your point very very well ma ritual killings and every other thing we get it we get the point mana ebe anyị na-ayọ gị ma nwere amalụ na ata na ọka nọ ka ire ebupụ na ata bupụ ọka jiri nwayọọ wepụ ata n'ọka rapụ ọka ka ọka tobe ka e were ndị ajọ dibịa ka e were ndị claimụrụ na ha na-eme dibịa na e nwere ajọ dibịa no self claim self claim somebody onye na na-agụ ụka na-abịa ekpe muslim bụ dibịa bụ omenala ka a na-asị na ọ na-eme dibịa na-ezo under the umbrella of omenala na-commit atrocities let us find a way to fish them out. Even our gọvanọ pụtalụ in the air wee declare Anambra steeti as a Christian state bụ ife na-eselụ Naijiria ife bụ ife na-ese okwu na Naijiria maka na o tego aka ndị Muslim ji wee na-achọ ka e mee Naijiria Muslim steeti hmm, ndị Kristian jụrụ ajụ ndị omenala jụrụ ajụ mana o luo na tata gọvanọ without echere eche otu the feeling of others ọ pụtajuo openly on the air wee bata na news wee kwuo na Anambra steeti bụ a Christian steeti that is a very very very very wrong our gọvanọ anyị needili ịgwa gị maka na nwa na-adụ nna ọdụ ị needi ikwu ya like that ikwu Anambra steeti ife mere bụ home for all before ma before e mee nya light of nation anyị nwere ndị na-agụ Hindus ndị omenala asụsụ nọ steeti be ọ bụ na ị bịa kwuo ya na eh, Anambra steeti bụ steeti ndị omenala ị ma na ị dalị ya ị dalị ya na anyị niile wee na-eli nri n'ofe i kwune na azụ dị n'ofe bụ azụ ofu onye anụ e tiri n'ofe na ọ bụ anụ ofu onye i kwune ya like that na anyị niile anyị niile bụ ụmụaka ị mụtara gọvanọ as a gọvanọ ị bụ ị bụ gọvanọ onye ala ị bụ gọvanọ onye isi dị mma ị bụ gọvanọ ndị dibịa ị bụ gọvanọ ndị fada ị bụ gọvanọ ndị sista ị bụ gọvanọ ndị pastọ ị bụ gọvanọ ma ndị ori ma ndị ama anyị niile ka ị bụ gọvanọ anyị anyị niile ka ị bụ gọvanọ anyị i jena eje akpawa oke na ị kpawago oke ị kpawago oke so we can advise you as a father of Anambra State please our governor amend the other speech ka i nye ya correctly so that ọka bili ka bibili ka ugwu na ndịrara arụ don't make somebody a second a second a second a second kedụ ife a na-akpọ ya nwata bụ ile second class citizen you can't make us second class citizen agụrọ m akwụkwọ i mena second class citizen in our own state nne m bụ onye Anambra nna m bụ onye Anambra my grandfather Anambra onye obodo mere mix blood of any other state na Anambra ka m bụ you cannot be more Anambra than me and all the Christian cannot be more Anambra than mụnwa bụ onye ọdịnala so let us normalize this thing let peace reign na ive o kwuru adịrọ anyị mma biko ndị ọchịchị na-ege ive anyị na-ekwu to send our message to our governor gwa na ive o kwuru adịrọ anyị mma a bịa n'issue of license we all agree nya na-achị we agree na anyị ga-agba license ndị dibịa ọ bụrọ n'aka ya ka o bidoro o bidoro n'aka chi enwe bọọlụ mba chi enwe bọọlụ mba bidoro ya mgbe a na-akarọ amụ mụ 1970 something ka 19 gere nwanne ka chi nwe bọọlụ mba batara license so ọ mandụ n'aka mụ sị nya kwụsị anyị ga-agba license ka anyị na-agba license ndị ụka ana-agbakwa nke ve ndị ụka ana-agbakwa nke ve ndị ụka gbakwa nke ve na ọ bụrụ kwesị ndị dibịa gbata license sị normalize nya everybody nwee nke ya ụka ọbụla nwee license ndị dibia nwee license we agree we agree anyị agba license sị rọpụrụ anyị ata n'ọka onye ọbụla bụ onye dibia na-eme ajọ oyi dibia sị kpụrụ ya kpọchie a kpụrụ gbuo egbu ọ gbasarọ anyị onye ọbụla zolu under tradition omenala adịghị egbu mmadụ gọvanọ omenala is not

onye ọbụla sị na ọ na-eme omenala na-agwọrọ mmadụ ọgwụ eji o ji akpata ego abụrọzi omenala ka ọ na-eme ọnụ ga-ekwe mụ kwuo ya na ọnụ ga-ekwu ọnụ ga-ekwu onye ọbụla na-eme omenala na-agwọrọ mmadụ ọgwụ onye ji wee kechie nwunye di ya abụrọ omenala bikonu malụnụ nke bụ omenala malụnụ nke bụ omenala ka anyị rọpụ na ata n'ọka unu nweta ụdị onye a ive dị unu mma unu emee nya na aka anyị bụ ndị omenala adịrọ ya ọ nya bụ ive anyị chọrọ ka anyị yọọ ekene m unu